biko na o nwere ihe m chọrọ ịghọta um, ana m agụ akwụkwọ akụkọ nke nwa bekee kpọrọ Vanguard ọkwa ya m wee gụtụ ebe nwoke m a na-akpọ Miyetti Allah ka a sị na ọ bụ Miyetti Allah ka a sị na ọ bụ Miyetti gịnị o wee na-akọ ya ti ya ti na-asị na a chọrọ ka ndị ugwu ya bụ ndị a na-achị ehi ndị fulani ka anyị nwee ndị na-akpọ ndị vigilante ya bụ ndị na-eche nche biko asị m ka m jụọ olee ihe nwa amadi a na-aṅụ ọ na-ese ihe ọ na-aṅụ igbo ọ ṅụrụ kaikai ọ na-aṅụ eh, nke a na-akpọ india hemp ọ gịnị ka ihe nwa amadi a na-aṅụ olee ndị a chọrọ iche nche ọ bụ ndị Igbo ka ọ bụ ndị ole ka ha bịara iche nche asị m ka m jụọ olee ihe mere ndị a ji na-achọ vigilante na vigilante akpọ ndị vigilante n'ala Igbo what for olee ihe ha chọrọ olee ihe e ji ha eme m sị ka m chetara gị onye Igbo na-ege m ntị na-ekiri ihe m na-eme ugbu a nwanne nke a ga-egosi gị na agwọ nọ n'akịrịka ndị kpụ ebule oge eruola mgbe ha ga-akụ ndị kpụ atụrụ hmm. n'ezie n'ezie a sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile ndị ugwu ji ala igbo gbaa gburugburu ha nọ ebe niile mana ọ dị ka anyị na-agbachi nkịtị mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na i lezie anya ị ga-achọpụta na ị gaa na ugwu ọba nke dị n'oji river ha juru ebe niile ha nọ gbaa ugwu ọba gburugburu ala ha nwe aka nri aka ekpe ha nwede mmiri ebe ahụ ọ dị ka ọ dị ndị gọọmenti bụ ndị gbapuru ha mmiri ala ahụ ha azụghị ya azụ egoghị ya ego akwụghị ụgwọ ala kama ị bịa biri bisa ebe niile ị na-akpọ ụmụnne gị abịa ọ bụrụ na ị gaa n'amansị na ọka ha juru ebe niile nwanne ọ bụrụ na ị gaa n'ụmụnya na anambra steeti ha juru ebe niile nnewi ha nọ ọnịcha ha nọ abịa steeti lọkpanta ha juru ebe niile na aba ha nọ owere ha nwe owere ha juru ebe dị iche iche na owere ha nọ n'ọkigwe ebonyi steeti iyi enugu m mm. asịghị m ka ị ghara ịnabata ndị ọbịa ndị igbo bụ ndị a ma dịka ndị na-anabata ndị ọbịa mana mmadụ ana anọ na be ya nọpịa mkpụrụ amụ ya a na-eme eme nwoke anaghị anọ na be ya nọpịa mkpụrụ amụ ya biko asị m ka onye ọbụla gbado anya amaghị m ihe ndị a na-akọ akọ sị na a na-achọ vigilante ma ndị ga na-eche gị nche ndị a na-eche nche ọkwa ndị na-emebi ihe kọrọ n'ugbo ọkwa ndị a kpatara ụnwụ ji dị n'ala Igbo ka ọ dị ugbu a ị kọcha ihe n'ubi e mebie ya ị lọta na saịdị na sosa Ebonyi steeti ihe niile ndị mmadụ kọrọ n'ubi agwụla agwụ ehi na-abịa tacha ya fim taa ji o nwere ebe nne m na-akọ ugbo ọ na-akọ akpụ ebe ahụ agwara m nne m ya agazina ebe ahụ ọzọ n'ihi gịnị ndị ugwu anakọla ebe ahụ niile taa ihe niile nwaanyị a kọrọ kpamkpam ihe a na-ekwu bụ ka m jụkwa ọzọ miyetti allah ọ miyetti ara ara ka a na-akpọ ya ọkwa miyetti ara nke ọbụla ọ bụ abụ ọ bụ miyetti ara o ọ bụ miyetti allah ọ bụ na ara na-agba ya o ma ọ bụ na o nwee kaịkaị ọ ṅụtara ihe m na-ekwu bụ ha onye ọbụla sara ahụ ya chịrị akwakwa ya n'ebe o dowere ya ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ ọ bụ n'ọnụ o kwube nwanne ka ị na-ekiri ha subscribe ị na-anụ ihe m na-ekwu ihe ọbụla ọ sọ nwa amadị ahụ ṅụta onye ọbụla kee nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ chetakwa o na onye ndị iro gbara gburugburu ndụ ya ka ọ na-eche nche mgbe niile ngwa ya gazie ya dịrị onye ọbụla mma ndị igbo ibe m ndewonụ